kusonyeza kuti inuyo a swira munabwera ndithu okonzeka kudzapereka zikalata zanu kuti mupikisane nawo pa chisankho chimene chikuchitika pa 2 july ineyo ndine president wa malawi and nobody is stopping me ineyo ndikhala president wa dziko lino oyima payekha mawu a mulungu sa sa sanka pachabe mawu a mulungu ananena kuti chani iweyo kukhala president wa malawi mulungu ukuuza inuyo kuzera mwa tb joshua mneneri tb joshua uthenga umenewu unakufikani bwanji kuti mneneri tb joshua walandira vumbulutso limeneli ndinapita ku nigeria kumapemphero malinga ndi zokhoma zimene ndimakumana nazo ndiye ndinapita kumapemphero ku nigeriako mmene amanena kuti mavuto akowatu is your red carpet mavutowo ndi is your friend your red carpet president amayenda pa red carpet eh ali ndiye iwe red carpet yako ndi mavuto akaperekezera pa u president pako mavuto akowa tb joshua amene mwini weni kukumana naye maso ndi maso munakumana naye maso ndi maso tb joshua weniweni nkumapereka ulosi umenewo weniweni anapereka liti ulosi umenewo munali mu o- uh, april 20, ah, 2016 tsopano 2016 2019 munayimira ndi- ndinayimira ndi- ndinafuna ndiyimire koma sindinapeze ma signatures onse mukuona zinandivuta eh, a, a, a prophet akwathu konkuno ku malawi amenewo anasokoneza anatenga mapepala angawa anatenga pa 4 ati ndikupempherereni adatenga pa 4 january anatenga anatenga pa 3 mapepala awa ndasayinsa ku blantyre pa 3 pa 4 ndasayinsa ku ku chiradzulu atabwera ati ndikupempherereni kuti ulendo ukhale waufupi wophwekerako ine a si prophet ndinampasa anasowa nawo anasowa nawo profeti anakuberani mapepala anasowa nawo tsono mukamufunsa amati chiyani kumuuza kuti nthawi yoti ndikapereke mapepala kansokonuko ku blantyre kupita kuti ku lilongwe ndi mapepala angawo anadzandibwezera pa 21 january otenga pa 4 january mwina anali kupempherabe nthawi yonseyi pemphero limenelo ndi- ine sindikulifunanso loterolo tsopano inuyo potengera kuti tb joshua adalosera kale chinthu ngati chimene chichi munachilandira bwanji chosokoneza vumbulutso limene lidaperekedwa kale tb joshua sanene kuti ukhala president 2019 year anati iweyo ukhala president mavuto akowa ndi red carpet to the presidency ya malawi kukhala president iweyo akuti kuona ndimayesera ndimapanga nawo 2019 ichi kuti kapena ndi pano pano mwina ndi panotu akuti akubanja kwanu analemba kalata ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC kunena kuti musabwere kudzapereka zikalata zanu on akuti medical grounds munamva nkhani imene inu si woyamba kundifunsa ndafunsidwapo ndi anzanu ena atola nkhani ena ine nkhaniyo amati akuti pali chikalata sindinachione komanso si nkhani yodabwitsa a Chakhaza muli pano joseph anamugulitsa ndani abale ake Aku- akunena zimenezi ndi abale anganso za mulungu zima- zimayendera momwemo ndithu amakati yesu wapenga misala kamutengeni ndi ndani si mayi mariya ndi abale ake anamulondola yesutu ali ah, sakudya angolalikira kamutengeni amene uja wa- wakhala ngati mutu wazungulira mayi mariya ndi abale ake a yesu anapita kuti yesu adzanena kuti abale a- a- mayi wanga ndi abale anga ndinu mukumva mawu anga kusonyeza kuti inuyo simukuona kuti muli ndi vuto lina lililonse la mthupi kapena la mu ubongo limene akunena akubanjawo kuti musakayimire inuyo mukuona kuti muli bwinobwino mukuyenera kupikisana nawo ndacheza nanu mundiwuze ngati ndayankhapo china chake ngati ndikudwala inuyo mu- inuyo ndi reporter analyst inso wamphamvu kwambiri Ndimam- ndimamudalira ineyo mundiuze ngati m- mkuyankha kwanga mukutolamo zina zake zoti munthuyu akhala ngati akudwala atuyo mundiuze tsono iwo akuneneranji zimenezi akubanja kwanu mwina arandira ka- kangachepe ndingadziwe bwa kuchokera kwa ndani ngati sikuchokera kwa munthu kuyenera kuchokera kwa a- amene akundiopa chifukwa ndikuopedwatu ine ndikuopedwa akuluakulu mukuwadziwa inuwo akuopa ineyo amene mukuti amene mwina ndi amene angawine awo akuopa ineyo chifukwa ndili ndi alliance yayikulu kwambiri kuposa ma alliance onse alliance ya mtundu wanji imene ndili ndi alliance ndi mulungu amene mwatsamira inu pamenepo thanthwe long'ambika long'ambikalo inu mwabisala mmenemo menemo ndi akunjenjemera nane koma sakumanenako kuti kuti ife tikuopa wina wake wabisala pa thanthwe long'ambika sakumakutchula nkomwe eti a smart swira akati akati anditchule akundipanga advertise ndiye akukana advert yotero mapepala ndi awa mwabwera nawo apawa ndipo mukutsimikiza kuti mwatolera masignature okwanira kuchoka maboma onse monga mmene limafunira bungwe la mec ndalama imene mukuyenera kulipira kuti mupikisane nawo 2 miliyoni malawi kwacha mwalipira imeneyo ndi mwandi- mwandibwezatu apo mapita akalipira mwandibweza mwabwera nayo Ndi- ndabwe- ndabwera nayo imene ndi, ndi kashi ndi cheke kapena ili munjira yanji cheke muli ndi cheke cha 2 miliyoni kwacha panopaso muli nacho pamene mulilipa mufuna muchione ndichione anzanu sanapempha kuti tione nawo ndiye kuti aa sumamuvula munthu pagulu kuonetsa cheke ndikuvula aa si- si- mtumbo mwa munthu mabisira mtumbo mwa munthu pisani nokha tione cheke Ayi, ayi, ayi, a- a- a- a- a- jacob jacob eh? joab sititero ine ndikuona ngati cheke chimenecho mulibe ine ndikuona ngati inuyo mukunena kuti ndilibe chifukwa kuti mukufuna muchione eya ineyo ndikhulupirira pokhapokha nditachiona chekecho ndipo mukati musandionetse ndikhulupirira kuti a smart swira simunabwere ndi cheke cha 2 million kwacha ndiye ndikuwuzeni running mate ndanena kuti sinabwere naye eh? mafomu awawa running mate sanasaine eh? ndiye andiwuza kuti running mate wopeza kuchoka kutali komanso nthawi takoka ndifeyo tikonza kupanga process zanimira zasaina pambuyo ndiye ndikatenga uja ndicheke icho sinthu yeah mwasintha munanena kuti cheke muli nacho ndi ndiye mwati mukatenga mukachitenga kuti ku office kwanga nanga chimene muli nacho pano nchani ngati cheke china chili ku ofesi kwa yeah yeah yeah yeah osati ndi- ndi pano ndi chani yeah ndati cheke ndili nacho panopo mwati muli nacho chili Ndikati- chili ku office kapena muli nacho apa office office ndikatenga nanga chimene mati ndikukakamiza kuti mutulutse pano cho nchiyani Ina- nkona ndimanena kuti chifukwa chani mufuna nditu- ndituluse nanga sitione nanga si apa mwasinthatu statement ya Eh, ndiye ndi- ndifuna ndika- ndithamange ndikatenge chekecho mudzachione office yanu ili kuti pa pa- pa manja apa sipatali office ya nimesa ndinu wa independent pamanja eya nde wa independent amakhalanso ndi office machita nimesa ndi ndi- ndimapanga zina eh? zimene ndimapangazo zili ndi ofesi yake ndiye mmene zateremo kutsogolo mukuona kuti zikhala bwanji akuwuzani kuti chani a mec akuwuzani kuti chani ndikatenge nda- ndikapereke deposit ndalamazo ndiye ndikatenga cheke ndikapereke deposit mwandibweza muliya tikamba kaye ndati ndi- ndamva ndi- ndikamba nanu tsopano muchita bwanji kampeni tili mu nyengo ya coronavirus akuti kuli kachilombo kunjaku ndi anthu sakuloledwa kumayenda kumachita kampeni ah, ndi zina zotero inu mwakonzekera bwanji kuti mupambane chisankho chimenechi pa 2 july ndakuwuzani kuti ndi ndi alliance yamphamvu imene onse akuiopa alliance yanga onse akuiopa ndi alliance partner wangayo muona zimene zichitike running mate wanu ndi ndani michael chikunisite kapalamula moti afika pano amakhala ku Dedza